Nke a bụ ngụpụta nke sitere n'aka Maazị Ezika Chidoo na Oriakụ Medolu Agata. Anyị si na Mahadum Naịjirịa Nsụka na ngalaba Linguistics, Igbo na asụsụ Naịjirịa ndị ọzọ. Isiokwu anyị bụ ntụgharị na mmụba okwu n'asụsụ Igbo dịka o si metụta okwu ndị e ji akọwa nwanne nke a bụ ịchafụ nke isiokwu anyị asụsụ niile dị n'ụwa ọkacha ndị dị n'afrịka nwere ụzọ dị iche iche mkpụrụ okwu ha si abanye si abawanye dịka asụsụ na-eto eto otu n'ime ha bụ ntụgharị site n'ịtụgharị eh, ụfọdụ mkpụrụ okwu ndị bekee gaa na ọtụtụ asụsụ dị na naijiria nakwa na mba afrịka asụsụ ndị a enweela ọtụtụ mkpụrụ okwu batara n'ọba okwu ha Asụsụ Igbo n'aka nke ya enweela imerime okwu si n'asụsụ ndị ọzọ bata na ya site na ntụgharị nakwa ụzọ ndị ọzọ dị iche iche. Mkpụrụ okwu ndị Bekee ji akọwa nwanne dị ọtụtụ nke adịghị n'asụsụ Igbo. Okwu ndị a gụnyere okwu e ji akọwa nwa nwanne mmadụ mụrụ, nwa e kutere ekute wee dịrị gabazie. Nke a na-eme na ọ na-esi ike ikwu kpọmkwem ka mmadụ na ibe ya siri metụta oge ụfọdụ n'ihi na ọtụtụ oge, ndị Igbo na-eji nwanne were akọwa onye ọbụla metụtara ha. Mkpụrụ okwu asaa dị na Bekee nke asụsụ Igbo enweghị ka e wepụtara na nchọcha a ma tụgharịa ha. site na usoro ntụgharị Vinay na Darbelnet 1958 kpọrọ nkọwa ndị ọchọcha wepụtara okwu dị iche iche maka ịkọwa nwanne nke ọma nke a ga-enye aka hụ na asụsụ Igbo na-abawanye ma gbokwaa nsogbu ndị mmadụ na-enwe mgbe ha na-achọ ịkọwa ka mmadụ na ibe ya siri metụta n'asụsụ Igbo ka anyị leba anya n'usoro ntụgharị Vinay na Darbelnet Vinay na Darbelnet 1958 dịka Klaudy 19 2009 si mee ka a mata wepụtara ọtụtụ usoro e si eme nchọcha otu n'ime ha bụ nkọwa nke e ji were tụgharịa okwu ndị a a họpụtara maka nchọcha a nkọwa bụ iji mkpụrụ okwu ole na ole were mee ka mkpụrụ dị n'akwụkwọ nziga ozi doo onye na-agụ ya anya nke ọma n'akwụkwọ nnata ozi Vinay na Darbelnet n'edemede ha bụ dịka e depụtara ya n'asụsụ French bụ ndị mbụ kwuru maka nkọwa dịka usoro e si eme ntụgharị nkọwa na-enyere onye na-eme ntụgharị nakwa onye na-agụ akwụkwọ a tụgharịrị atụgharị aka iji wepụta ma hụkwa ihe zoro ezo n'ime okwu Klaudy 2009 mere ka a mata na e nwere ụdị nkọwa anọ ha bụ nkọwa bụ iwu nkọwa bụ iwu nkọwa gbadoro ụkwụ na omenala nkọwa gbadoro ụkwụ na usoro ntụgharị a na-agbaso nke metụtara nchọcha a kpọmkwem bụ nke anọ nkọwa gbadoro ụkwụ n'ụdị usoro ntụgharị a na-agbaso nke a bụ nke gbadoro ụkwụ n'otu n'ime usoro Vinay na Darbelnet wepụtara ka anyị gosipụta ngosi na ntụcha data mkpụrụ okwu ndị a ka ndị nchọcha wepụtara ma nyekwa ntụgharị ha akara na-egosi akara nke a na-egosi ebe e nwere okwu abụọ a ga-ahọrọ otu dabara nke mbụ parent in law nna ma ọ bụ nne di nwunye okwu nkọwa ya buru n'uche na ihe e dere bụ parent mgbe e ji ọnụ ekwu ya na mkparịta ụka ọ na-edokarị anya nke abụọ adopted child nwa e mere mkpọta ma ọ bụ nkute ka ọ nọrọ ka nwa afọ ole nwata dị na-egosi ma e mere ya mkpọta ka e mere ya nkute nke atọ step child nwa di ma ọ bụ nwunye a naghịzi alụ mụrụ nke anọ step mother nwunye nna nke ise niece nwa nwanyị nwanne mmadụ nke isii nephew nwa nwoke nwanne mmadụ nke asaa distant cousin nwa nwanne onye nne ji ya na nne ma ọ bụ nna nke mmadụ nwere na nchịkọta mkpụrụ okwu ndị a e ji akọwa ka mmadụ na ibe ya si metụta bụ ndị e ji usoro ntụgharị a kpọrọ nkọwa were tụgharịa mkpụrụ okwu ndị a na-abụkarị ndị a na-ezutekarị n'akwụkwọ ọ na-ahịakwanụ arụ ịfụ ha na mmekọrịta nke mmadụ na ibe ya